Beni benius piciocheddus e piciocheddas a un'atra puntada de Aici imparas. Oi depeus chistionai de Ma ita esti custa musica romantica chi s'intendiri? Pariri chi c'esti calincunu innamorau innoi.

Ita seis faendi? Una cosa po si pasiai. Seu imparendi a Leonora a fai is testus. Mmm, diaderus.
A mei mi pariat chi nci fiant dus innamoraus. Ita, no, ma deu de chini, ma, ma, ma, de is de s'arritzoni legiu, no. E deu de custa scova prena de priogu. Su priogu ddu portas a tui. E custa cosa de fai is testus, de aundi nd'est bessia.
Ah, fortzis tui non ddu sciis, ma deu in bidda mia femu unu strexaju.
Strexaju? Ma no fiast pastori? A mengianu, a merì, femu unu strexaju. Ah, fariast duus traballus. Bellus.
Ah. Mancu deu mi ddu podemu sonniai, perou depu nai ca Sarroc est bonu e mi dd'at imparau a mei puru. Fadeus is testus cun sa musica. Bellus. Tropu toga custa cosa de fai is testus. Ellus.
O Serroc, ma ta ti ses incantau, sesi narendi sceti Ellus. Ellus.
Moi su testu ti ddu tzaccu a conca. Ma ddu scisi Serroc chi seu faendi una circa de is traballus antigus e nous. Diaderus.
Eia. E intzandus ita mi depis fai? Mi depis intervistai? Eeh, no.
Eia. Perou femu pentzendi ca poreus torrai a coa in su tempus po biri cali fiant is traballus antigus. Ita cosa bella! No biemus s'ora de fai un'atru viaggiu a coa in su tempus. E a pustis si mi fais s'intervista? Apu nau ca nou. Dai, pigadì su tempus po ci pentzai pagu pagu. Gei ddu naras tui.

Eccu, seus arribbaus a is tempus de Sarroc. Sarroc, faisi biri cali fiant is traballus a is tempus tusu.
Ah, eccu s'intervista, ddu sciemu deu. Duncas, a is tempus mius nci fiant is pastoris, cumenti a mei. Dona atentzioni a sa brebei.
Oja! E torra cun custa brebei, eh!
Ci fiant is cassadoris puru, issus andànt a cassai pillonis, sirbonis e totu bèstias chi papamus cotas a su fogu. Ci fiant is strexajus ca fadiant is strexus, cumenti a mei etotu, e a ci fiant is gherreris, Candu depemus gherrai cun sa genti furistera chi beniat in Sardigna po si binciri e si poni a cumandai. E cussu est sempri sutzediu, eh!
E, castiendi beni, sutzedit ancora.
Tropu togu. E ci fiant is levadores ca agiudànt is fèminas a fai nasci is pipius e is pipies. Ah, cussas ddas tenemus nosus puru, eh! E is acabadores, po chini s'intendiat mali.
Ma ita ses narende, o Sarroc?
Sarroc, custu est sceti unu contu! Mama mia fiat un'acabadore. E bah, ma diaderus,

Seus arribaus a is tempus mius, bieis? Ci funt prus traballus de is tempus de Sarroc, poita ci fiant prus cosas chi serbiant. Ci fiant is strexaius de fenu ca fadiant e bendiant is canisteddus, su linnaiu bendiat sa linna, su maistru de pannu po fai is bistiris, Su ferreri chi traballat su ferru. Is castiadoris agordant is bìngias. Su braberi po segai is pilus de conca. Su maistru de carru po fai is carrus. Nci fiant traballus meras a is tempus tuus.
Ddu scisi ca mi praxit meda custa cosa de fai su braberi. Incapas ndi tenis abisongiu puru. Mi parit ca abarru innoi e mi aberru sa butega.
Eja, e dda tzerriaus, Sarroc, su braberi, fuisi po prexeri! No creu propriu. Su nomi de sa butega est, Sarroc. Segat is pilus. Segu is tuus cumenti is mius. Eh! Aici dd'acabant totus a conca 'e arritzoni! E immoi torraus anantis in su tempus a biri cali funt is traballus nous. Toca bandulera sa machina de su tempus. Andaus a domu. Eccu! Seus torraus a su tempus miu. I funt praxus mera is traballus de is nuràgicus e puru cussus de is aristanesus de is tempus de is giudicaus. Gràtzias, m'est serbiu mera po sa circa chi seu faendi. Po totu su chi faisi tui po nosu, Efisi, custu est su prus pagu. Na, poita, ma it'est fendi cust'òmini po nosus? No t'ofendas, però no est po mali chi ddu seu narendi. Però chi ci pensas beni, m'at secuestrau, femu pascendi is brebeis, e mi seu agatau in custu logu de macus. Saludi, su professori! M'est castiandi mali. E citidi, ma ita ses narendi? Oh Sarroc, ma poita? Ma no ses prexau de essi innoi a m'agiurai e a imparai a is pipius a fueddai su sardu?
Ellus! Labai ca femu brullendi, certu chi mi praxit! Però de pipius e pipias innoi non nd'apu ancora bistu. Poita ses tzurpu! Ingunis! Funt ingunis! E imoi chi mi ci fais pensai, in custu tempus ci funt traballus nous chi bosatrus no connosceis.
Po chini ci birit mali, si fatzu a mostai, c'est s'òtigu po fai is olleras e is lentis po ci biri mellus. Po difendi is diritus de sa genti ci funt is abogaus. Ci funt is dotoris po curai sa genti candu s'intenderit mali. Su mecànicu po arrangiai is màchinas candu si guastant. Sa maistra, po imparai is piciocheddus e is piciocheddas in s'iscola. Is pompieris, po sturai su fogu. Su imbrachinarori, po imbrachinai is murus de domu. Is atoris, chi recitant in su teatru e in su cinematografu. Ah, ma funt diaberus traballus nous custus. Deu no ddus connosciamu. Ma ci ndi funt prus nous puru! Ddu scieis ca ci funt is astronautas?
Ita faint?
Andant artus artus in su celu po esplorai su spàtziu! Ma diaberus?
E no ci arroint? Ma ita ses narendi? Chi andant in artu bolit nai ca funt bonus a bolai, aici Efis? Bolai no bolant, però tenint s'astronavi chi bolat. As biu?
At nau ca no bolent, bolat s'astronavi. E ci funt puru traballus cumenti su youtuber, ca fait filminus chi sa genti birit cun su telefoninu, o sa influencer chi cun su social network connoscit genti mera e is ditas dda pagant po fai publicidari.
Apu detzidiu, bollu fai su youtuber. E deu potzu essi una influencer mellus de sa Ferragni? E certu, poreis fai su traballu chi boleis. Ma narami una cosa. Ddu boleis fai unu bellu giogu impari cun mei?
Ellus! Ita giogu est Efis? Fareus custu giogu. Deu si fatzu biri una cosa e bosatrus impari cun is pipius e is pipias mi depeis nai po cali traballu s'imperat. Andat beni? Eia! Bai, bai, cumentza Efis, cumentza Efis!
Chini est chi imperat sa palita po traballai?
Su maistru de muru! Brava!
As intzertau! Chini imperat sa serra. Ah, cussa dda sciu! Su mainargiu candu segat in dus is piciocas. Candu ses tontu. Giai esti berus, però è unu strumentu chi esti usau de su fusteri. Chini imperara, tianus, pingiaras e schiscioneras. Sa coxinera!
Brava Eleonora! Sa coxinera! Chini imperara, sa canna de pisca e s'arretza. Sa piscadora! Brava Eleonora!
E immoi nara a mi, chini imperara, crais e tubus. Super Mario! E ita fiat Super Mario? Unu giogu. Unu tubista fiat o Sarroc. Unu tubista, cussu. E no ddi cumbeniat a sighiri a fai su tubista invecias de papai cordolinu.
Custa est un'atra storia, Sarroc. Sigheus a giogai. Chini imperat su mateddu e sa crapita.
Su sabateri! Brava Eleonora! E ddu scesi chini imperat is guantonis? Ddu sciu, ddu sciu deu! Ddu sciu! Est su bucidori! Su bucidori! Bravu Sarroc! Est su bucidori! E immoi chi eus biu cali funt is traballus nous, si fatzu calincuna pregunta a bosatrus puru, piciocheddus e piciocheddas, cumenti apu fatu cun Eleonora e Sarroc. Però forsis est mellus chi mi concordu cumenti faint is presentadoris in sa televisioni, abetai pagu pagu, andu a mi cambiai su bistiri! Eccu! Immoi pàrgiu pròpriu unu presentadori! Cumentzaus! Chini est chi traballat cun is olleras? Nci depeis pentzai beni, eh? Nci seis pentzendi? Ddu scieis ita faeus? Si dongu un agiudu. Cummentzat cun sa O e acabat cun sa U. Eis intzertau? Est s'òticu! Chini est chi traballat cun unu manteddu aici comenti e custu! Ci depeis pentzai beni, a? Ci seis pentzendi? Umm. Si dongu un'ateru agiuru.
Incumentzara cun sa A e acabara cun sa A. Eis intzertau? Beni! Est s'abogara! Chini est chi traballat cun sa crai? Ci depeis pentzai beni. C'eis pentzau? Si dongu deu un'agiuru.

Pitzarra! Sa propria cosa, eh, ci depeis pensai sempri meda beni. Podeis domandai agiudu puru a mammai o babbai, o a jaju o a jaja, Ci seis pentzendi? Umm. Si dongu un'ateru agiudixeddu, cummentzat cun sa M e acabbat cun sa a. Eis intzertau! Bravus! Esti propriu sa maistra! Chini esti chi po traballai imperara sa pompa! Puru immoi ci depeis pensai mera mera mera beni! Poreis domandai agiuru, eh? No esti unu problema! Un'agiurixeddu si ddu dongu deu puru. Cummentzara cun sa P e accabbara cun sa I. Eis intzertau? Bravus! Esti propriu su pompieri! Chini esti chi, po trabballai, imperara Su telefoninu! Custa è noa noa, eh! Ci depeis pentzai mera beni, mm! Ma po mei bosatrus ddu scireis! Boleis un agiuru? E insà si ddu dongu! Cummentzara cun sa Ippisilon e acabbara cun sa Rrrr! Ah! Intendu de innoi chi dd'eis intzertara! Bravus! Est pròpriu su Youtuber! E chini est chi po traballai est bistia cun su cascu? Custa est mera toga, eh! Ci depeis pentzai beni, ma po mei dd'eis intzertau! Si dongu un'agiudu, sempri su pròpriu. Cummentzara cun sa A e acabbara cun sa A. Dd'eis intzertau? Bravus! Est propriu s'astronauta! Urtima pregunta, mi depeis nai chini è chi podrà ballai imperara sa maschera!

Est s'atori! Eis intzertau totus is preguntas piciocheddus e piciocheddas? Bravus! Ddu scieis ita feus immoi? Cambiu E torraus a biri a cumenti. Apu bintu, apu bintu, apu bintu! Apu bintu! Custu carraxu chi nc'est ingunis in su laboratoriu. Apu bintu, apu bintu! Mmm, sa Rocca e Leonora funti faendi calincunu mabiori. Scusai-mì, piciocus, deu depu andai! Apu bintu, apu bintu, apu bintu! Ma ita as bintu? Ma là ca nd'as intzertau sceti unu, stantonau! Fiat sa prus importanti, poita deu femu bocadori. Bocadori?
Tui, bocadori? Bellus!
Ant castiau a mei po fai is gigantis de Monte Prama.
Ma chi sesi basciu cumenti a unu tuponi. Ma seu forti meda. Hum.
Provaus. Stravia custu! Stravia custu! Stravia custu! As biu? Stravia custu!

Tuponi! E po custa borta puru eus acabau! Unu saluru mannu mannu de su professori Efis, si torraus a biri sa cira chi eniri!
Ma giai ddu bollu scoberri cun chini ses chistionendi tui e s'atra. Ma giai si cassu, aici ddu sciu deu puru chini est saludendi dogna borta innoi, preparasi, est arribendi sa rock!